aw ni yaguma bi an bɛna saga galaka de jeni ne delila ka marinadi minnu yira o la seli hukumu kɔnɔna na n'o ye seliba ye an bɛna a jeni n'o marinadi dɔ de ani n kɛlen don ka vinɛgɛrɛti dɔ fana dilan kɛrɛ la ni layi kɛlen don o la o fɛɛrɛnin bɛna yira ani fana y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ minnu bɛ jenini kɛ pilaki la n'u bɛ aparteman kɔnɔna na waasa ka sisi kasa wuli a nɔfɛ o fɛɛrɛnin fana b'a kɔnɔna na aw bisimila Kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na ne ka saga in a marinenen don ka ban n'o y'an ka saga galaka ye ne ye n ta in marine de ka si waasa marinadi kasaw ka se ka kolokola la k'a tɔ magaya an bolo fana a b'a dɔn selidon kɔnɔ o tɛ masɔrɔ nka a bɛ masɔrɔ seli tile filanan a bɛ sogo diya kosɛbɛ ne ye marinadiw k'a la k'a to yen nɔ a ka si ka sɔrɔ k'a cirinjiri tantɔ waasa marinadi ka don a kɔnɔna fɛ ka ɲɛ an bɛna jenini dabɔ plaki sanfɛla la n'a sɔrɔla ko furu de b'i bolo o yɛrɛ ka ɲi a la kosɛbɛ i bɛ furu da dɔgɔya dɔrɔn k'a to yen nɔ a bɛ jeni a yɛrɛ ma a sago ma n'Ala sɔnna a ma n bɛn'o fɛɛrɛ fana yira nka bi ta in bɛ plaki de kan maa minnu bɛ aparteman na tunga na tulobilen jamanaw na a b'a dɔn kuma dɔ la a man nɔgɔ u ma ka sisi kasa wuli kosɛbɛ an bɛna a ta sisan k'a da plaki sanfɛla la ne ka nin plaki in kɔni a ka di kosɛbɛ n'a sɔrɔla ko fɛn ka dɔgɔ i bolo komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na saga galaka ka girin kosɛbɛ bi ta in na ne nimanaw ne mɛnna dadala yɛrɛ de ne ye n ka jenini daminɛ n bɛ se k'a fɔ 16h fo 22h ne tora a da la plaki in ka suma yɛrɛ de nka a bɛ se k'a jeni n'i b'a fɛ a ka teliya i bolo i b'a tigɛ tigɛ kosɛbɛ i b'a tigɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na o b'a to plaki in bɛ se k'a jeni kosɛbɛ n'a sɔrɔla ne ka plaki fasuku in b'i bolo dɛ a b'a jeni k'a ɲɛ yɛrɛ de nka a bɛ tan yɛrɛ de ta an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ galaka fana ale mɔ man di sabula bu de sɔsɔlen don ɲɔgɔn sanfɛla la komi aw yɛrɛ y'a jateminɛ ne ka sogo jeni cogo la ni ne bɛ jenini kɛ dɔrɔn ne bɛ fɛn dɔ bila kɛrɛfɛla la tomati talen don an fɛ jaba talen don an fɛ ani layi fana layi an magoba bɛ se o ma sabula an bɛna an ka vinɛgɛrɛti dilan ni ale de hali n'a kɛra k'a fɔ k'e bɛn'i ka jenini kɛ furu kɔnɔna de la i bɛ layi bila fɛ tan cogo in na waasa layi ka wusu k'a mɔ kosɛbɛ an mago bɛ layi ka wusu k'a kɔnɔna de mɔ sabula ne bɛna ale de bayɛlɛma k'a kɛ vinɛgɛrɛti ye layi yiranen tantɔ n bɛ se k'a fɔ a jeninen tantɔ a ka di vinɛgɛrɛti la kosɛbɛ ne nimanaw i mana n'a dɔɔni k'i ka vinɛgɛrɛti la i somaw b'i ɲininka o kuma na e ye mun kɛ bi vinɛgɛrɛti la tantɔ an bɛna jenini dabɔ sa a kɔni ma se ne k'a fɔ ko n bɛ nimanaw dege jenini na o bɛɛ bɛ se jenini na o la sa ne bɛ nimanaw to yen na u ka to ka ja lajɛ yɔrɔnin min ka kan ka ɲɛfɔ n'Ala sɔnna a ma n b'o ɲɛfɔ komi an yɛrɛ bɛɛ b'a kalama marinadi nɔ bɛ to tasa la an bɛ to k'o sɛlɛku mɛlɛku kosɛbɛ an ka jenimafɛn sanfɛla la

kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a jenini sera waati la yɛrɛ yɛrɛ de an bɛ to ka muru don don a fɛ tan cogoya in na waasa funteni ka se ka yɛlɛ sogo kɔnɔna fɛ o ka se ka taa kɔnɔnaw mɔ N'an ka sogo sanfɛla kɛra k'a bɛ jeni an bolo dɔrɔn an bɛ to k'a siɲɛ siɲɛ tan cogoya in na finman finman min b'a sanfɛla la a b'o ta ka bɔ a la sabu la kuma dɔw la sogo ma se fɔlɔ sogo sanfɛla de b'a fɔ k'a bɛ jeni an bolo k'a ɲɛ fin an bɛ to ka muru dada a kan tan cogoya in na k'a ni siɲɛ siɲɛ waasa a ɲɛ ka ɲɛ an bolo a ɲɛ kana na taa dibi

kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'an ka sogo lajala cogoya min na ni mɔni tɔ man jan bilen nka a ji fana bɛɛ ma ja ka bɔ a la da ye an bɛna sisi kasa wuli a nɔfɛ sisan a b'a dɔn fɛn jenimanfɛn ninnu filɛ nin a ka di an ye saribɔn na sabula saribɔn kasa min bɛ taa wuli a nɔfɛ dɛ walima dɔgɔ kasa min bɛ taa wuli a nɔfɛ o yɛrɛ de y'a diya ye kosɛbɛ ni saribɔnin kan ka sɔrɔ ne nimana bɛɛ bolo sabula kɔkanna na an b'an ka wusulan doni ninnu de an bɛ saribɔnin mɛnɛ an mana na saribɔni minɛ k'a bila kɛrɛfɛla la komi aw y'a ye ne ye saribɔni bila aluminium de sanfɛla la o kɔfɛ an b'a yɛrɛ tulujini ta k'o kɛ ka kɛ saribɔni sanfɛ i b'a ye a bɛ sin ka saribɔn kasa wuli a la ten tɔ Waasa an ka saribɔn sisi kasa bɛɛ kana na taa sanfɛla la an bɛ aluminium dɔ ta k'o dabiri a da la waasa a ka se ka kolokolo a la ka ɲɛ n'a sɔrɔla aluminium t'i bolo i bɛ fɛn dɔ ta dɔrɔn k'o dabiri a da la i bɛ se ka tasa yɛrɛ ta k'o dabiri a da la baasi den kelen t'a la a dabɔkun ye dɔrɔn sisi ka se ka kolokolo an ka sogo la sisi kasa kolokololen ɲuman an ka sogo la an bɛna aluminium ta ka bɔ a da la nka o t'a yira k'a fɔ k'an bɛ charbonnin ta ka bɔ a kɛrɛ la dɛ an bɛ saribɔn in to a kɛrɛ la sa n bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ ka fara kan i kana jɔrɔ k'a fɔ yɛrɛ k'a kasa b'i ka gabugu kɔnɔna bɛɛ lamini fo ka taa se kɛnɛmana na abada a kasa bɛ dan nin yɔrɔnin ma komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bɛrɛnin foyi tɛ i bɛ se k'a jeni tan cogoya in na foyi baasima tɛ bɔ a la n'ala sɔnna a ma wa a b'i ka sogo minɛ k'a kasa ja kosɛbɛ i n'a fɔ i y'a jeni saribɔn yɛrɛ de la An bɛ to k'a dada sanfɛla la walasa sisi kasa in ka fanda naani bɛɛ lamini i n'a fɔ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na ne bɛ ka to k'a dabiri dabiri a da la dɔɔnin yanni saribɔn in ka sa Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na n'i ye sogo in ye a bɛ k'i kɔnɔ k'a sera a ma se fɔlɔ dɛ ne nin maana n bɛna dɔɔnin tigɛ sisan k'a yira aw la k'a fɔ k'a ma se tant que ji kɔni bɛ sogo la o kɔrɔ ko k'a ma se kosɛbɛ komi aw ɲɛ b'a la cogoya min na ani seli tɔ kɔni man jan bilen sabula ne y'a marine k'a si o y'a to a magayara kosɛbɛ nka a kɔnɔna ma mɔ hali sisan o de y'a to an bɛ to ka muru yaala yaala la walasa sogobu tɔ minnu bɛ kɔnɔna na ji b'olu la hali sisan olu ji ka se ka jigin funteni ka se ka taa kolokolo yɔrɔ la k'a to a ka mɔ an bɛna a bila sisan a ka wusu o waati kɔnɔna na an bɛ vinɛgɛrɛti ko ɲɛnabɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka layi selen don aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ ka layi bɔ bɔ bɔ a fara la a magayalen don hali n'a kɛra k'a fɔ k'i tɛ ka jenini kɛ ninnu na i bɛ se ka layi don furu kɔnɔna na dɛ a dabɔkun ye layi ka magaya dɔrɔn an mago b'o de la wa hali ni don tɔw la k'i b'a fɛ ka vinɛgɛrɛti kɛ tan cogo in na nka fɛn jenita foyi t'i bolo i bɛ se k'a kɛ i b'a don furu kɔnɔna na walima i b'a bila tasuma kami sanfɛla la o la i b'a don aluminium kɔnɔna na dɔrɔn k'a bila ta sanfɛla la i yɛrɛ b'a ye layi in bɛ sin ka mɔ ten dɔ n'a mɔna dɔrɔn a bɛ bura tan cogoya in na i n'a fɔ ne bɛ ka se k'a walaka ka bɔ a fara la a bɛ mɔ de i n'a fɔ i y'a tobi an b'a don kolonin kɔnɔna na k'a bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ walima i b'a don mixeur kɔnɔna na k'a to a b'an bolo an bɛ k'a kɛ tantɔ kolonin kɔnɔna na k'a tereke ɲɔgɔn na tan i bɛ se ka ji fitinin fara a kan i n'a fɔ ne ye ji fitinin fara a kan ja kɔnɔna na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a nugura kosɛbɛ an b'ale bila kɛrɛfɛla la sisan ka sɔrɔ ka na an ka marinadi vɛriti ta an ka marinadi vɛriti talen an fɛ an bɛ vinɛgiri k'a la i bɛ vinɛgiri ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma walima i bɛ lemurukumuni ji k'a la e yɛrɛ de b'o lajɛ sa O kɔfɛ an bɛ mayonnaise k'a la i bɛ mayonnaise ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an b'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an bɛ kɔgɔ k'a la dɛ mɔgɔ minnu hakili b'a la ne ka marinade verte ne ye kɔgɔ k'a la n'a y'i ja i bɛ se ka kɔgɔ wɛrɛ fara a kan yan nɔ i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma ne bɛ ka hakili ɲuman dɔrɔn de di hakili jagabɔ dɔɔnin dɔrɔn a tɛ komi i n'a fɔ i k'a kɛ ne ta in ɲɔgɔn ye exact o kɔfɛ sa an bɛ sɔrɔ ka na an ka layi ta an ka layi nɔɔninen in ɲɔgɔn na an b'o ta k'o k'a la dɔɔni dɔɔni i yɛrɛ b'a jateminɛ min bɛ bɛn i sago ma i n'a fɔ ne ye fitinin k'a la fɔlɔ o dɔgɔyara ɲɛ kɔrɔ n nana a tɔ bɛɛ k'a la a tɔnin tolen filɛ nin ye an bɛ se k'o kɛ ko wɛrɛ ye don natɔ la fan wɛrɛ fɛ an b'a don ɲɔgɔn na sisan kosɛbɛ n'a kɛra k'a barila ɲɔgɔn na kosɛbɛ dɔrɔn i bɛ se ka ji fitinin k'a la i n'a fɔ ne bɛna ji kuyɛriba ɲɛ kelen bɔɲɔgɔnko k'a la nka n'a y'i ja k'i ta walawalalen don ka bɔ ɲɔgɔn na a ma se k'i yɛrɛ bila o bɛɛ la dɛ nin ye tulu de kɛlen y'a la n fɛ tan dɔ i bɛ tuluko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma a fɔ nin t'ale fana ko bannen ya nin y'ale fana de selen jaa ne yɛrɛ tun ma ji k'a la o ji de kɛtɔ filɛ nin y'a la n fɛ tan n ye jiko kuma min fɔ n'a barila i ɲɛkɔrɔla la dɛ n'a kɛra k'a kɛ ko a ma bari i ɲɛkɔrɔla la yɛrɛ a ji kɛ kun tɛ kɔgɔko fana na a bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn aw yɛrɛ sago ma ni majinin ka di mɔgɔ min ye aw y'a ka majinin k'a la mɔgɔ minnu tɛ majinin dun anw bɛ kɔgɔ dɔrɔn k'a la ale ko bannen filɛ nin an bɛna an ka sogo fana lajɛ ni sogo sera dɔrɔn an b'a bɔ komi aw ɲɛ b'a la cogoya min na sogo selen filɛ nin ye dɛ ne nimanaw bi sogo in kɔni tiɲɛ na ne famana a ɲɔgɔnna dilanni ma a jara kosɛbɛ yɛrɛ de a magayara sabula marinadi mɛnna a la ne y'a to yen nɔ marinadi ka si a la nin ye foronto de furufurulen y'a sanfɛla la tan cogoya in na ani ka jaba dɔɔni tigɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na nin ye n kɛtɔla ye k'a tigɛ ani n ka kalan dɔɔni de n bolo ma ni video in jara aw ye aw bɛ se k'a bila ka taa aw fɛ maaw kunna k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ ala k'an ka seliw caya ne nimanaw aw ka yafa n ma dɛ sabula kuma man nɔgɔn i bɛ se ka don gasi la kuma dɔ la k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama ala ka san wɛrɛ yira an na aw ka yafa n ma N bɛna aw to yen nɔ aw ka ko tɔ lajɛ ja la bi ta in jara yɛrɛ de ne nimanaw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la dɛ aa aw fana bɛna a ta dun ja kɔfɛ yen nɔ ne tɛna o dun yanni seli cɛ ne y'a daminɛ kɔni aw ɲɛ nka a dabɔkun ye de waasa aw ka se ka ko caman faamuya j'espère que video ninnu bɛna aw dɛmɛ kosɛbɛ j'espère que aw bɛna tobiliw kɛ a bɛ kɛ baraji ye aw ma fo ne yɛrɛ bɛ baraji dɔɔni sɔrɔ aw fɛ ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ